ndị be anyị ka ụbọchị nke taa mara na anyị mma eh, dịka anyị si wee na-esoro anyị n'ihe anyị na-eme n'olu Igbo n'Igbo midia bụ ebe anyị si wee na-ewetara unu ya bụ ozi gbara ọkpụrụkpụ gbasịta maka ihe na-eme n'obodo a anyị sịrị unu good morning ụtụtụ ọma good afternoon ehihie ọma and good evening mgbede uruchi ọma ee eh, anyị sị na ọ ya-adịrị onye ọbụla bụ onye Igbo na mma na anyị ga-adị ka echi na echi ada agwụ agwụ na o nwerọ ife ya-eme anyị na aka Chukwu dị n'arụ anyị na ụjọ atụna onye ọbụla na anyị ga-asurvive ya bụ ife maka ka ị na-eme onye Igbo chukwu ya na-ekwuru ya ọnụ ya mana ọ bụrụ ife anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa anyị sizi ka anyị tinyere unu obere azụ o nwere nwanne anyị nwoke wetara anyị n'iru akwụkwọ nnukwu ihe mmụta dị oke mkpa bụ na onye bụ onye igbo ọbụla na-ege ntị n'olu m ga-ege ya bụ ife onye ọbụla bụ onye igbo kwesịrị ige ya ọfụma ọfụma ihe nwanne anyị nwoke kwuru n'iru akwụkwọ a i gesịa ya i metụ aka na share button share ya ka o rute ndị ọzọ ntị ọ dị nnukwu mkpa because ihe anyị na-eme na ihe a bụ ihe ya-adịrị anyị na mma and eh, ka Igbo ga-esi dị na mma so gee ya bụ ife i gesịa ya dropụrụ anyị your comment on the comment section below all right over to you sir nke a bụ ndụmọdụ nyere ndị Igbo be anyị ndị Igbo nke a bụ ndụmọdụ m ji maka unu ị mago na um, nduru na-adị ịbụa oke na nwunye mana nduru na-aba ọ na-abụ ha bịa ofu nduru bịa o lebe anya ebe a ofu nduru nke ọzọ agbaketa azụ olebekwa anya n'ụsọ otu a e wee jụọ nduru kedu ihe ọ na-abụ ji abụ onye a na-ene anya ebe ọ na-ene anya ebe ọ sị na ọ bụrụ na ya afụrọ ka nwanne ya wee fụ ndị be anyị ihe m chọrọ ịkọwa bụ ee achọrọ m ka m nye ndị Igbo be anyị advice a mana ọ bụrụ na vidiyo a ruo gị aka tinye ya na platfọm ndị be unu nyesikwa ya ụmụnne gị ndị ọzọ nyekwa ya ndị ikwu na ibe bụ ndị Igbo ọ dị mkpa ka o ruo onye ọbụla aka unu afụ this eh, particular condition anyị nọ na Nigeria this time around biko donu ndị Igbo ị ma na ọ na-abụ eh, ndị be anyị akpịrị bụ ụba o maka ụfọdụ na-apụta na-asị gị na onye ofogiri ga-abachi onye oke amamihe ada aba eziokwu mana akpịrị bụ ụba ya mmadụ ichekwa ihe na-eme ka mmadụ nwee ihe ichekwa ihe na-eme ka mmadụ nwee ihe anyị bụ igbo anyị mara anyị nwere ego ihe kpatara ya na-abụ maka anyị na anyị na-echekwa ego ya ka anyị ji wee nwee ego mana ọnọdụ dị ka ugbu a na condition Nigeria nọ n'ime ya ka anyị chekwanụ ego anyị kịta ka anyị chekwanụ ego anyị kịta anyị ga-ewetu aka n'oke nnukwu okeshọn now anyị ga-ewe mana ya na-ekwu eh, ụfọdụ ga-aghọta ya eh, gịnị ka onye a na-akọkwana mana ihe na-akọ dị mkpa bikos na amago m afụna m ebe a na-eje o nwere ike ịfụkwa ya mana ị ghọtara ya ihe anyị na-agbasaba ozi ka anyị wetuonụ aka ka anyị chekwakwanụ ego anyị maka na ọ na-abụ ee eh, agbara ụtụtụ agbara ụtụtụ agbara ụtụtụ agbara ụtụtụ ihe eji agba ụtụtụ na-anọkata ọ gwụ

anyị ma na anyị bụ igbo na anyị nwere ego anyị ma na anyị na-echekwa ego anyị ma na ego dị anyị n'aka anyị makwa na anyị nwere ya mana biko ọ bụ na ọ ga-ekwe anyị omume maka ihi kọndishọn anyị nọ n'ime ya kịta ka anyị bụ ndị igbo wetuo aka n'ego ka anyị chekwa ego anyị ka anyị rizavụọ the money maka na o mesie ụnụ bụrụ ụnụ n'anya ụnụ ga-afụ ndị ofe mmanụ na-ebe akwa ndị ugwu na-ebe akwa mana anyị bụ igbo na-achị ọchị o anyị ka na-eri ego

na ndị ugwu ekwetego na ndị igbo na ha bụ anwụ anwụ na ha nwere ego ndị ofe mmanụ ekwetekwugo na anyị bụ igbo na anyị nwere ya anyị nwere enidiazi ịbịa na-egosiwaga mgbe niile na anyị nwere ya na anyị nwere ya anyị nwere ya a na-eme ya na-aghali ego everywhere abụrụ sọ ego ọ mere mgbe ya bụ o ruo ị fụna ka m kọọrọ ụnụ ihe a nwatakịrị ọbụla ama mgbe i chetere na ọ bụrụ na ee eh, i risisịa nri n'abalị i wee rahụ ụra orebe ụlọ isi owe iri nri a ị ma na nri ọbụla fọrọ chi ahụ edeweziri gị nke gị na iri ya n'abalị na nri ọbụla fọrọ chi aghọ na ndị mmadụ niile amamuche ụlọ dị ya ebe ọ na ndị mgbago ebewegwo akwa ndị nke ụzọ nke ọzọ a na-ebekwa anyị nwe aka bebere n'ụdị ahụ ha na-ebe anyị nidiri ichekwa nke anyị maka na anyị ka kontinu were egosi na ọda adọ ọda adọ ọda adọ ha agha ha ya esi ebe ahụ maka na onye agụụ enwekwa choice ha ga-esikwa ebe a ha nọ na ọ bụrụ na ha nwụfọ ha ekworo gidigidi bịaba ebe ha fụrụ ndị ọ dị n'aka anyị abakwuo n'ime nsogbu ọzọ karịrị nke anyị nọ n'ime ya maka na anyị enidi ekwu ịna-egosi ugbu a na ọ dị anyị n'aka ihe anyị nidiri na-eme ugbu a bụ ịna-eme ihe ndị nchekwa maka na ọnọdụ a nwere ike ịkpata ngwa ndị ọbụla lazie ebe ha ebe m fụrụ ya bụ ọnọdụ je ka ọnọdụ a aghaghị ịba maka na mgbe niile a ka anyị na-azọ ka anyị je nwere onwe anyị ka anyị je nwere onwe anyị anaghị eme anyị ebe ka ị na-enwere onwe gị taa onye ka ụnụ bụ na mma mmenwe na na-eje ebe anyị ma na anyị winiri ee eh, nyanwa bụ ọchịchị eji n'aka nke taa mana emere anyị one ndị ka ha bụ ya kpata na ọ nọ anyị n'aka ugbu a nkewa na-achọ isi n'aka ha wee bịa otu a nkewa chọrọ isi n'aka ha malite ugbu a anyị nidiri iji aka anyị chekwazie onwe anyị ọ na-abụ mgbe aha anyị bịara chekwa onwe anyị o nwee ihe ha pụtara anyị anyị ewere ego aha anyị chekwatara were ya nara ya o nwee ihe ọbụla pụtara maka na ha ga-emecha ihe niile aha ha nwere ha ewere ya chọba nye m one ọbụla i ji ma gị were ya ka anyị nwee ike ichekwa ego anyị mgbe Chukwu nyegwara anyị ya na ya bụ onyinye Chukwu na-enye mba o nyego anyị onyinye a ihe anyị nidiri bụ itinye amamihe iwere ụbụrụ anyị rụọ ọrụ ọ na-abụ ha tụrapụ ozugbo anyị ewelu debe maka na anyị ejidego ike that is power nuclear power anyị ga-eji wee na-aba atọgbọ anyị eme gịnị anyị ewere debe ya tọgbọ anyị ewere debe maka na ọ bụrụ na anyị kontinukwa na-eme ya otu anyị si eme ya na-eme ya otu anyị si eme ya ha ga-abịa ka ikporo aja kpoo iri anyị agha tọkọọ ya gwọtọkọọ ya ọ bụkwara aja nke ha kpoo iri ikpo ya ka anyị kara anyakwa n'ala Igbo they will come and add more o oh, anyị na-ebe akwa unu ana-awụli ego anyị na-ebe akwa unu ana-eri ego like this anyị na-ebe akwa unu ana-eme ihe ego anyị na-ebe akwa unu ị ghọtago o nwere onye anụmanwụ anwụ eje mgbe ahụ anụmanwụ anwụ ewee jee ebe anụmanwụ anwụnyụ anya iwepụ na ha ga-enupụkwe n'igwe bịaba ọgụ ebe a bịaba mgba ebe a oke anyị na-ebe unu ana-eri ọ dịka a ga-asị na anyị ji nkebe ọkwa ha ji nke anyị mana nke anyị a ha ji na-ahụzi ha ọkụ n'aka agụụ alagonu ngalaba saịdị nke pa ha nwa bụ ndị kwuru na ihe a bụ tọọnụ ha ka ọ bụ na agụụ bụzi tọọnụ ha ndị nke ọzọ nọ na mgbago nke ọzọ ekwuo na na ọ ha nwa na ọ ha nwa bụ the born to rule mana taa ha nwa bụ na born to hungry anyị nwanụ bụ ndị e kwu na anyị bụ minority na-enwerọ ebe anyị nọ anyị nwa bụzi ndị na-eselebreti na-aracha aka God have bless us o nyego ihe anyị nwere ihe ahụ o nyere anyị anyị nidiri itinye amamihe ka anyị chekwakwanụ ego anyị o maka na ememekwa otu oge e mechakwa ọ na-agbadakwa because ka a na-ekwu na Igbo nwere ego Igbo nwere ego economic meltdown this and that dollar tiri ego nwe obere ebem this and that ọ na-emekwa affect i kwukwa na ọrọ eme ya affect ọkwa asị ihe o ji dị gị ka ọ na ịnọcha isi bụ na anyị nwere enwe ị sịkwa na inwe ọrọ eme gị affect na lie ihe o ji dị gị kịta bụ na ọ maka na anyị nwere enwe ọ da adọ mana ihe ọbụla buru ibu ga-agwụ agwụ uche m ka m kwuru mana ị nweta vidiyo a nyegodi ya ndị ọdịka mmadụ ọdịka mmadụ tụsasịgodi ya ka ị ma ma ihe a m kwuo nwere sensị dị ọ bụ na sensị dị ngwa kontinu mee ka echi ọ na-eru onye ọbụla ahụ bikọsị ihe a ọ ga-enyere anyị aka ndị be anyị daalụ rinne nụ ụmụ Igbo ọzọ dịka ibe ya bụ cheta na ihe a bụkwa Igbo Media ka anyị si wee na-ewetara unu ya bụ ozi a unu nụrụ n'ụbọchị nke taa bụ second of February 2024 anyị sị na ọ ya-adịrị ncha niile na mma na mgbe ikpeazụ na ncha niile ya ana ana Biafra ya adị ana Igbo ya adị isee isee isee dịka ị gee ya bụ ife kaa ife ị nwere ikwu gbasata maka ya bụ ife eh, anyị drọpụ n'iru akwụkwọ a chetakwanụ anyị need your own comment and share ya ka o riche many Biafrans aka ka ha mara ihe na-eme ka ha sọpọtụ maazị Nnamdi Kanu n'ihe ọ na-eme ka ha sọpọtụ maazị Simon Ekpa na ọdịm na mma ndị Igbo ka ọ na-azọ ọ bụrọ ọdịm na mma ụmụnne ya na ụmụnne ya ọ gwụla ka ọ ha m n'ọnụ daalụ rinne nụ